nwere ike nna gị ndị chi ọzọ mana mụ nwale mgbe m chiri ọzọ nke m nna m echibeghị ya mgbe echizi o chikwado ọzọ ọzọ mkpu ofu n'anya ya atarị ọ ife eji mara onye ọzọ mgbe gboo mgbe a na-eji owulu ka a na-akpọbu ya owulu ka a na-ekebu ehe mana ịmago kịta na ihe gbasara omenala ndị oyibo sị na ọ dị dynamic ee ọ na-aga eze bata igwe bata ọ chịgharịkwa ihe ee so ihe ahụ nke anyị na-ekezi kịta ebe ọ na ị fụrụ onye onye bụ ya ịma na ọzọ ka ọ bụ na ọzọ ọ bụrụ onye ọzọ ị fụ ka nke ya dị i wee si na ya wee kweta na akụpe m akụpe nwere ihe eji enwe nke ije ijide akụpe ijide akụpe n'aka nri ijide ọdụ enyi gị n'aka ekpe ee akụpe wụ mbọsị anyị echi ya echichi akụpe a ka anyị enye gị enye gị ya i dee n'ebe ịchọ ịrọ ịrọ akụpe m ọzọ mkpu chief uche nwọra i dezie aha a na-etu ya o nwe nke ije ndị mmadụ a na-etu aha ịchọkwa ịna mmadụ a- a- aka iwere akụpe naa ya mana nke ka mkpa nke ka nke akụpe a dị oke mkpa maka akụpe a edoli ya nsọ ị hụ onye ji akụpe ọ na-aga ọ na-eku ya na-eku ya asị ị na-ekupụ ihe ọjọọ ị na-ekufu ya enwe ihe nọchi anya ọ ka esi eme unu na-afụ ehe amụta enwe enwe ihe ọ banyere anya ị na-ekufu ihe ọjọọ ịchọkwa iwere ya na-ekubata ihe ọma na be gị na be gị anyị na-achị aka na abụọ agbakwa na anyị nwere anya ukwu kama na ịma na ihe gbasara echichi na ala Igbo awụrọ ọwụrọ bụ nne na nna nne na nna na-agbatara nwa ihe gbasara echichi na Igbo galala ọnụ ka ihe eji eme ya erike ya mere eji asị gị na ihe eji awụ ichie na ala Igbo erike nke a wụ ọdụ enyi ọdụ enyi a wụ eh, ka m sụọ ya n'oyibo ọ wụ symbol of affluence and wealth maka na ihe anyị bu m bu n'aka na ije n'ime ahịa ha nwere ike sị iweta 3 million naira Ehe. o rike ihe a awụrọ ọfọ ihe a wụ ọdụ enyi ọfọ wụ osisi ọfọ wụ osisi a na-eje ije apịchata ya ọ na-epe mpe wụrụ mana ebe ndị mmadụ asị na ọfọ ọ wụrọ ọfọ ihe a wụ elephant tusk elephant tusk a wụ ihe eji eme ngala ọgaranya dịka onye echichi ehe ọ ya wepụtara anya ịmana ị na-ana iyi ma ọ nwegasị enwe ndị na-epe mpe nwee ndị mana ịchọ ihe bute nke a vute nke m bu nnukwu ya o nwekwe nke a na-evu evu a na-akpọ ya ọdụ enyi nke a ihe ọ kwụ n'ahịa ya bụ 15 million naira ya nke a ofu onye anaghị apa ya ịbịa ịpadi ị na-aga sọ nwe mmadụ apadi ya na-eso ọ nya wụ na a na-eme ngala a na-eme ya na-emesi ya ike ile n'anya ịhụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya bead ya bụ aka onu aka onu a enwe ndị na-awa ohu nwe ndị na-awa ịbọ nwe ndị na-awa ịtọ ọ bụ ụbọchị m na-eje ihe ihe dị aṅa enwe enwe nke m na-enwe ọ dị ise ọ nya wa gosicha ọ nya ihe na-eche ọ nya wa ị hụ onye ekike onye echichi o keche ekike ọ maa mma nke a ịbụ ụba na mgbịrịmgba dị ya ihe ihe a na-akpọ akpa nwa ehi akpa nwa ehi akpa nwa efi akpa nwa efi ee mgbe gboo ndị chiri nnukwu echichi ọ na-awụ mgbe gboo ọ na-awụ nwa nka ha ji anyara akpa nwa efi maka o jee na ya eke anụ dowe ihe eke ọ nara o tije ya na bag wenalụ ndị be e ọ nya wụ uru ọ ba so e modernize nya dịka nke a wụ nke ọgbara ọhụụ ihe ga-etikwara mgbịrịmgba dị ahụ ọ na-aga maka onye echichi dịka mmọnwụ mmọnwụ na-aga ị ya-ahụ i kwesịrị ka ị mara na mmọnwụ na-aga so onye ehi onye chiri echichi dịka onye nnukwu ọzọ mụ na-aga akpa nwa ehi ya ọ na-akụrị mgba ma mmadụ ma mmụọ na a na-achara ezi na-achara ya n'ezi awa amanụ na enwe onye na-aga ama na Ezeudo na-aga ehe ịbụghị nke ee ka ebe ihe ọzọ jee n'ịhụ nụ ọdụ enyi m kpacha n'aka ha ncha bụchakwa sign of na n'ihe a na-eme ife a na-eme. ehe ị na-ene okpu m anya ee egbe ihe m aka ihe m aka ejibe jide m ebịa a na-akpọ ya ege iru ege iru a na-eke ya eke maka ndị ọzọ mgbụba anyị nke anyị na-eyi na be anyị na-adị ịbọ mana nke ndị ọzọ na-adị ohu i nwe ike na-afụ ndị na-eyi abịa eke ya akwụkwọ akwụkwọ ka eji eme ya eke ya n'okpu ọ dịkwa i nezie n'ugbene ugo dị na ọnụ ebe a ka a na-etinye ugbene ugo a na-adị ịbụọ maka ndị ọzọ ọ yiri eji ihe ndị na-awụcha aka eji marụ nnukwu onye echichi na n'Igbo o depend kwa enwekwa ebe ndị ọzọkwa inwe ike jidekwa ọdụ ike awa ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ enyi ma ọdụ ọdụ ọdụ efi o depend kwa obodo mana nke a nke ụmụ nwaanyị emetụrụ m ya aka ee ee ọ ị ma na enwe ndị na-enwe ọdụ ịnyịnya ma ọ nwere ndị na-emebe ọdụ efi mana nke ka enwe na a na-enwe category by category ọdụ ịnyịnya bụ nke nọ na nnukwu nnukwu